Táimid ag bogadh ar aghaidh go Cumann Lúthchleas Gael Chill Droichid anois agus tá Donncha Ó Corcoráin anseo. Fáilte romhat a Dhonncha. Go raibh míle Paula. Hi a chairde, tá sé an-deas bualadh libh. Is mise Donncha Ó Corcoráin, an tOifigeach Gaeilge agus Cultúir i gCumann Lúthchleas Gael Chill Droichid. Cé go mbíonn cuid is mó de m'obair agus na himeachtaí curtha ar siúl sa chumann, bíonn deis ag daoine sa cheantar freastal ar gach rud freisin agus bímid cuirimid fáilte roimh gach duine. Seo blaisín beag den obair a bhí ar siúl againn agus cúpla rud a bhaineamar amach an bhliain seo caite. Ceann de na rudaí is mó a d'éirigh linn ná. páirt a ghlacadh sa seó teilifíse Club. Bhí sé ar siúl ar TG Ceathair agus Cúl 4 anuraidh. Ualach mór oibre a bhí i gceist ach is fiú é agus na buntáistí a tháinig as ná chuir sé an Ghaeilge i mbéal an phobail i gCill Droichid agus ní raibh mé ar an eolas faoi daoine áirithe le Gaeilge nó an méid páistí a d'fhreastail ar bunscoileanna sa cheantar. Bhí thart ar. sé bhunscoil i gceist ansin idir dar ndóigh níl gaelscoil i gCill Droichid ach d'fhreastail tháinig páistí ó Ghaelscoil Uí Fhiaich, Gaelscoil Ruairí agus meascán mór scoileanna eile thart timpeall an cheantair agus bhí sé sin go deas le feiceáil. Ghlacamar páirt sa chéad blitzchomórtas trí mheán na Gaeilge anuraidh a d'eagraigh Glór na nGael. Bhí an-lá go deo againn. Níor éirigh linn ar an lá ach chuala mé ina dhiaidh sin go raibh siad an-tógtha leis an gcaighdeán Gaeilge a bhí le cloisteáil ar an lá. Ó thaobh an ceann seo thíos ag an mbun, Nollaig Shona agus Athfhliain faoi mhaise! Theastaigh uaim cineál aitheantas a thabhairt go dtí an oifigeach caidreamh poiblí atá againn sa scoil, or sa chumann, gabh mo leithscéal. Tá sé báúil don Ghaeilge agus tuisceanach agus tá sé tar éis an-chuid oibre a dhéanamh ar líne ar Twitter, Facebook agus Instagram an Ghaeilge a chur chun cinn agus bíonn sé tábhachtach go mbíonn na daoine sin againn atá tuisceanach, báúil agus sásta tacú linn an Ghaeilge a chur chun cinn sa cheantar. Chuireamar tús le Tae agus Plé le déanaí, ar siúl maidin Dé Sathairn. Bíonn an tAcadamh ar siúl idir 11 agus 12 agus bíonn cuireadh tugtha do tuismitheoirí teacht isteach, cupán tae agus caife saor in aisce a fháil agus labhairt le daoine trí mheán na Gaeilge. Cuirimid béim freisin ar. you know daoine nach bhfuil Gaeilge acu go mbíonn siad sásta teacht isteach agus éisteacht leis an nGaeilge nó just ceist a chur bíonn faitíos ar daoine má dheireann tú tar isteach táimid chun Gaeilge a labhairt agus táimid chun é seo a dhéanamh bíonn fáilte roimh gach duine dar ndóigh bhí pop up againn Ní theastaíonn uaim a thuilleadh a rá faoi na Pop Ups, tá sibh tinn san aghaidh ag éisteacht leis na Pop Ups. Bhí an-oíche againn, just aitheantas b'fhéidir a thabhairt go dtí an Ciste Spreagtha Seachtain na Gaeilge a thug maoiniú dúinn don ócáid sin. Agus ag déanamh tagairt arís do Ghlór na nGael, glacamar páirt sa Fhondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha. anuraidh agus thug Seán an-tacaíocht dúinn agus d'éirigh linn ag deireadh na bliana Bonn Cré-umha a bhaint amach as ucht an obair ar fad a bhí déanta againn. Táimid tar éis cur isteach air arís i mbliana agus beidh muid ag druidim i dtreo an Bonn Airgid agus an Bonn Órga, feicfimid. Ní raibh an Gaeilge iontach feiceálach sa chumann le cúpla bliain anuas, idir chomharthaí agus fógraí, ach So, tá sé sin imithe i bhfeabhas. Ach teastaíonn uaim cineál aitheantas speisialta a thabhairt go dtí an ceann seo. So, fuaireamar, chuireamar páirc nua le chéile le déanaí i gcomhair na ngasúr, na leanaí. Agus rinneamar cinneadh just Páirc na nÓg a ghlaoch air. Níl aon the kids' pitch or níl aon ainm, níl aon leagan Béarla air seo. Agus glactar leis. Glaonn gach duine Páirc na nÓg air, lánstad, sin é. So, moladh amháin, b'fhéidir, ná na cinntí sin a dhéanamh agus labhair le daoine. Dar ndóigh, bíonn tacaíocht ag teastáil agus tá an t-ádh liom go bhfuil coiste ansin agam agus bord agam atá báúil don Ghaeilge agus cabhraíonn sé sin go mór. Spriocanna don bhliain seo chugainn agus i mbliana, níos mó cabhair a fháil.